aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ mali la bamakɔ an bɛ zenomedia sanfɛ facebook ani youtube haraba Ba. an bɛ taa an bɛ segin Segin. Jɔni Sedu k'a dɔn taa yɔrɔ tɛ na yɔrɔ tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ kelen ye Nasɔgɔ. an bɛɛ bɛ bɔ an ka so waati kelen Jɔni Sedu k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen kamaru yɔrɔ ye wo yɔrɔnin kelen ye Awɔ. n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ biro da la Ɔhɔ. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ duwafiyɛ cɛmancɛ la O don. aa Jɔni Sedu k'a dɔn maanifin ka ca maanifin sugu ka ca dɔw b'a la Jɔni Sedu k'a dɔn a musolakaw dakabana gurubinaw sakiba b'u bolo a dɔw yɛrɛ ni mobili don koyi tɔw bɔra n yɛrɛ bɛ bɔ Sedu k'a dɔn biro ni biro karisa aw ma nin mɛn nin kɛra dabaka so sɔrɔ daba ye nin kɛ tan aw ma nin mɛn wa n ko seyidu a ala ala e ma Palimɛri ye e ma Bigini ye wa Safi y'a don a y'a bɔ nin fɔra
naɲini jabate y'a don da naɲini ka sɛki y'a kɛ tan nin damanda damanda bamakɔ filɛ nin Jɔni Sedu n'i ma hakili sɔrɔ a na k'i ɲɛna ko dugubakɔnɔmaa mago min b'a la diɲɛ na a tɛ maa si la k'a sɔrɔ an caman bɛ yen mɔrɔ foyi
maa pɛrɛselen bɛ foyi Maaw presselen don bi koyi, n'i y'an ye siraba kan, ɔhɔ, Jɔni Sedu mobilitigi ko goudron dilanna ne de ye, ɔhɔ, ayi katakantigi mana na, ɔhɔ, o b'o ɲɔni ka bɔ yen, ɔhɔ, ne ko fa de b'e la e ta ye sira ye wa, e ta ye sira ye wa, min ye moto taxi ye, moto, o ko ayi, ɔhɔ, bi kɔni, bi, sanga min b'ale la, o tɛ maa si la, o tɛ maa si la, ale de ni goudron ka kan, sennamaa, sennamaa, o jamanen, o b'a fɔ i ɲɛ bɛ n na o, ɔhɔ, Jɔni Sedu k'a dɔn o tɛ sira bila, o jamanen, aa Ala dugubakɔnɔmaa filɛ, haa Bamakɔ, n kɛ nin de ye Bamakɔ ye, wa n'i ma nin dɔn a la, ɔhɔ, ee i ta fila ni tila, haa. anw bɛna ka bɔ segu tuma min ne delila ka taa sigi Gabriel Touré rond-point ne ni dɔ de taara ɲɔgɔn fɛ ko ne ka n sigi k'a kɔnɔ k'a bɛ don suguba la ni n ka forokiyanin kelen bɛ ɲɔgɔn ne kirinna ka bɔ ka bin a fɔ ko ɛɛɔ nin de ka di ye Jɔni Sedu Gabriel Touré rond-point ni mobili min taara numan fɛ n bɛ n yɛlɛma k'o taatɔ lajɛ o o- o ni dɔ bɛ bɛn o segimatɔ kini fɛ n b'o lajɛ o o fana ni dɔ bɛ bɛn o fana ni dɔ bɛ bɛn n b'a kɛ tan ne tora o filɛli filɛli la n sinna ka ɲɛnamini ka bɔ ka bin. i bɛ kini lajɛ i bɛ numan lajɛ Awɔ, ka i bɛ ɲɛnamini. ɲɛna ee musokɔrɔba an sɛgɛnnen don bamakɔ yanni i k'a ɲɛ dɔn Ee cɛnin ɲɛnaminina ka bin dɔ ye nin fɔ n ɲɛna k'ale ale nako fɔlɔ bamakɔ ale taara salon de couture da la yɔrɔ mannequin bɛ jɔ yen mannequin dɔ jɔlen bɛ veste b'o kan na o kanzirilen bɛ ale jɔlen mɛnna dɔ ko n kɔnɔ n bɛ don sugu la ka na ale jɔlen mɛnna a ma sigiyɔrɔ yira ale la k'ale taara jɔ mannequin ma ko ne ko cɛ i ni ɲankuma ko n bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ wa
gaba don wa nin ye maa dama min sɔrɔ bamakɔ yan ko sɛgɛ ni k'ale y'o fo ka dɛsɛ ka kuma o fɛ ka dɛsɛ
a t'a mɛn abada ko parili jɔlen don o ɲɛ wusulen don o ti kuma maa fɛ maa fɛ ɛ ko ja maa dɔw bɛ bamakɔ olu ti kuma maa fɛ awɔ ɛɛ n ka jɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yan nin kɛra i yɛrɛ de la nɛgɛw kɛra fɛ yen
Cɛ ka pe ka ka feerefɛnw lakodɔn cogo bɛ di yohani sodi ne i mana soli ka k'u ye ka ka lamɛn kɔɲɔso da la i k'a dɔn kɔɲɔmuso kɛra denbaw sago ye o ye tiɲɛ yohani sodi k'a dɔn n bɛ n bolo kari ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant ka kana bila maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko abilayi jara jara abilayi ko a k'i k'a dɔn kolonɛli asimi goyita a yɛrɛ min de ka kɛ cɛ gɛlɛn ye sabula a bɛ kuma i k'a dɔn a ka kuma a da ti tun i k'a dɔn n'i y'o ye cɛbakɔrɔ la bɛɛ a bɔra ka kuma min fɔ wulibali don i k'a dɔn kelen t'a jɛ a b'a sɔn sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye san bi wɔɔrɔ ani san fila min ye arme ye i k'a dɔn o ka kɛnɛ kan min ye kolonɛli asimi goyita ye i k'a dɔn dankɔrɔba sɛbɛkɔrɔ kumana sabula a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi bɛ maa minnu ni maa minnu k'u n'an bɛ k'u n'an dɛmɛ olu bolo bɔli baara la a kɛra maa caman ɲɛna maliko banna an na dafiri force barkhane min ye ayiwa task force européenne takuba force européenne ka taa se n k'i ɲininka G5 sahel nin bɛɛ lajɛlen tun ye marifatigiw ye minnu k'u n'an bɛ fara an kan k'u n'an dɛmɛ o kɛra yohani sodi k'a dɔn mali ye ala minɛ ala minɛ jɔn tɛ malo nin bɛɛ lajɛlen de taara k'an to an kelen na kabini o don a bɛ mɔɔw ɲɛna mali ko banna pewu an totɔ fila la pewu yohani sodi k'a dɔn ni ko ma kɛ ko ti dɔn a ko kabini o kɛra sɔrɔdasiw ye dusu ta ka wulikajɔ bolo da da ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ fɔta an bɛ don min na i ko bi yohani sodi k'a dɔn siran ani jɔrɔ bɛ fan wɛrɛ de fɛ mali sɔrɔdasiw tɛ o kɛra ka da minnu kan jateminɛw ani hakili jagabɔw faama fara n k'i ɲininka awa sɔrɔdasikulu jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen kan a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ lajɛ ibrahim bubakari keyita ka fanga ban kuma ka n'a bila bila bi sɛbɛnnikɛla ko a ko mali sɔrɔdasiw u ye ɲɛtaa min kɛ mm. an'u ye se min sɔrɔ mm-hmm. yohani sodi k'a dɔn ɲɛdimi wura don kɔdimi wura tɛ ah. a ko wulikajɔ bolodara fantan naani bɛɛ lajɛlen la a ko jigi dara jamanadenw kan ah. olu sɔnna jamanadenw sɔnna a mali sɔrɔdasiw k'u dɛmɛ mm-hmm. o de la kɛlɛbolo kura min n'o fana wulilen don mm. n'o ye tile kura ye tile kura i k'a dɔn o fana bɛna a sago n'a dungɔ kɛ, tiɲɛ, i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la, ɔɔ, o tɛ kɛ ka da ko ni ko ma kɛ, ɔhɔ, a ko tile kura, ɔhɔ, Yohani Sodi k'a dɔn a ko faamaw ka kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la, tiɲɛ, o de la, un, min ye sɔrɔdasiw ka so ye, ɔhɔ, min tɛmɛnen o tɛmɛnen kɔfɛ, ɔhɔ, sɔrɔdasi minnu tora a i k'a dɔn jahadi na olu somaw kɔsmani a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛwale min b' anw bolo an kan ka jija o de la tile san kalo tan ni fila n'o y'i bɔ a la jɔnni sodi k'a dɔn minɛn kura minnu sɔrɔla an fɛ i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen a damata maanaden waati dɔ sera sa malidenw kan k'a fɔ ko tabarikala a ko wulikajɔ bolodalen d'u fɛ jɔnni sodi mali fan tan naani bɛɛ lajɛlen la lakana ka sabati vote minnu natɔ filɛ a ka kɛ jɛlenya na jɔnni sodi maa si den kelen kana to kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka taa vote sabula i k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen bɛ lakana ayi vote tɛ munna Asimi bɛ tɛmɛ n'a ye fɔ san tan a tɛ tɛmɛ n'a ye ayi aw dajanw de bɛn'a fɔ tuguni k'a y'a kɛ tan a k'a bila a tɛ taa a kɛ cogo min a k'a kɛ ten n je l'encourage pas wari min bɛ don vote la u k'o don kɛlɛkɛ avion na non non non ne b'a fɛ ka tɛmɛ e kan o parce que vous vous êtes des aw ye hommes politiques ye aw ye kun kelen de ye aw bɛ cɛ nɛgɛ tan di n'a ye i ka kɛ koyi n'a y'a osé n'a y'a osé an b'a fɔ haute trahison merci vous êtes des hommes politiques a bɛ cɛ nɛgɛ tan di a bɛ nkalon a k'a bila n'i b'a fɛ ka bagitɔ nɛgɛ i b'a fɔ k'a la ka jan hali bi san fila ka d'a ma a ka kɛnɛ fura
ɛ san fila jumɛn ɔ y'a y'a ɛ san fila san fila ma di yan n k'an b'o de la a ye a ye fila fara a kan fila wɛrɛ a ka jamana fura k'a jɛ a ka fanga bila a maa min ka d'a ye a k'o ta n'o nana i y'a faamuya Ɔhɔ. n'o nana o bɛ san duuru kɛ an- an an- an bɛ taa ale nɔfɛ k'a wele ka na o tuma a bɛ san mugan kɛ à condition de
financement public des partis politiques pati politigiw ka wɔɔrɔ a y'o di fɔlɔ on va réfléchir jɔrɔ wɛrɛ b'aw na o min ye pati politigiw ye kabini a dabɔra tuma na mɔgɔw lafiyara n'o bɔra yen an bɔra nkalon ni namara kɔnɔ n'o bɔra yen maa o maa bɛ yen ni p pati b'i bolo jɔyɔrɔ dɔ ka d'i ma i ka bila poste dɔ la a banna koyi n'o kɛra an sɔnna révision constitutionnelle ma an sɔnna maire kalafili ma an sɔnna président kalafili ma n'a y'a diya a ka san duuru kɛ a bɛ ka ko yan an tɛ ɲinan tɛ kalafili ye de a ma fɔ deux mille vingt-quatre ayi an b'a bila a fɔra k'a tɔ ye san kelen dɔɔnin a bɛ taa deux mille vingt-six ayi an tɛ sɔn d'accord boulevard ma datugu koyi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la yan sisan mais marchez jusqu'à Kidal comme vous an ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta boulevard in na tasuma bi i n'a dɔn k'a fɔ ko Ala ta ye tiɲɛ ye, ɛ boulevard ta tɛ, on est en démocratie ayiwa bɛɛ b'i ta fɔ, i bolo don, Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don, o bɛ kɛ, ni bɔ ni sɛbɛn n ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdan kura, masiriba n'o ye Mahamani Ture ye nin y'a ka sɛbɛn ye, Mahamani ko, Mahamani ko n sɛbɛ bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa a b'a dɔn, o ye tiɲɛ ye, minisiri dadilen o tɔgɔ de ye Kolonɛli Sajo Kamara, Kamara, Kolonɛli Sajo Kamara ani Asimi Goyita nin cɛ fila tɛ kuma u dabara la, ayiwa, nka u kɛwale de bɛ kuma, sikei sɛbɛnnikɛla ko mali armée ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛn min ye armée ka yɛrɛta ye san bi wɔɔrɔ ni fila a seliw kɛra an ka jamana kɔnɔ 20 janvier tɔɔ bɛɛ lajɛlen jara nka ɲinan 20 janvier kabi modibo keyita tile fɔ ka n'a bila bi la a ɲɔgɔnna ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jumadon n'o bɛnna janvier kalo tile mugan ma san 2023 mali bɛɛ lajɛlen de sɔngɔnna k'o sababuya kɛ jigisigi baara min ni jamanakuntigi y'a kɛ Mhm. kolonɛli asimi goyita janvier kalo tile tan ani kɔnɔntɔn mhm. nin na mɛnni ka da tariku la avion avion kɛlɛkɛ avion camanba de ah. k'a cɛ k'a yɛri sɔrɔdasiw kan ah. i b'a fɔ marabatiga sɛbɛnnikɛla ko ah. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan 20 janvier kɛra seli belebeleba ye mhm. an bɛ se k'an disi gosi mm. mali mm. an bɛ se ka waso n'an ka arme ye mhm. an ka jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita a n'a ye maa minnu da ka bila sɔrɔdasiko ɲɛfɛ an bɛ se k'an disi gosi n'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen Sɛbɛnnikɛla ko naam a ko ka kɔn juma ɲɛ juma fɛn min ye alamisa ye unhun sɔgɔmada joona janvier kalo tile tan ni kɔnɔntɔn san 2023 unhun aéroport international Modibo Keita unhun min bɛ Senu unhun gouvernement naam ka fara fɛn min ye sɔrasi ɲɛmaaw kan unhun premier ministre unhun Russie ambassadeur ah. colonel Assimi Goïta ka taa fara ministre de la défense kan unhun ani fɛn min ye armée de l'air un a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasi kulu sɔrɔdasi kulu Unhun. u taara kɛ ka aéroport fa tetew Tetew. fɛn min tun bɛ yen Un. i tulo majɔ N tulo b'a la o. fɛn min ye avion ye Un. k'a jɔra na fɛn min ye aéroport ye k'a fa tew fo k'a tɔ jɔ da la la hawla wala quwwata illa billah lazim ha Assimi Goita mais i- i i ɲɛ b'a la Ah. a- a y'a dasi in di a cɛ ɲɛna dɛ ah y'an ka kuma mɛn o
a ye dasi in coiffé a ɲɛna yɛrɛ de nam ja président cɛ ka ɲi tan de

C'est un beau gosse naam nga cɛ an ka taa sa i b'i yɛrɛ se kuma yan o bɛɛ basabugu ye bɛɛ kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o nɔfɛ ye o bila mɛ se k' i da kɛ ba ba bɛ taa ni woro ye i b'i da don kuma yan ya dɔn sɔrasiw musow u n'u ka ko bɛɛ sɔrasi muso bɛ se a cɛ la koyi u bɛ muso Muso in bɛna o mɔgɔw kɔnɔ suruki kama se i ka ko banna. Ayiwa bon moi je retire kana na kati sira tigɛ. Ayiwa je retire naam sɛbɛnnikɛla ko.
Anhan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Anhan fɛn min ye armée ye. Unhun cɛŋana cɛŋana minnu bɛ yen. Unhun avion kɔni k'a konnɛgɛ ta ka d'u ma. Unhun Assimi Goita a y'o kɛ. Ouf i tulo majɔ n tulo b'a la rusiw ka avion dakabana min bɛ yen u ko min ma avion de chasse mm. mig mm. u k'o de ma sukoyi 25 sukoyi 25 ale de ye avion belebeleba ye mhm. min dugumana falen don mugu ani kisɛ la u ko min ma missile sol air missile air air o de b'ale la o b'an fɛ yan o bɛ yan an bɛ dɔ fɔ a y'a ɲinan a ko caman nana o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen avion dɔ wɛrɛ bɛ yen min sen na ka teli mhm. ka fɛn ye gawo mhm. wala k'a ye Tombouctou mhm. k'i pan ka bɔ Bamako vitesse ka taa kunbɛn ka intercepter ka neutraliser ka jigin k'o de ma Albatros Lahawula
ko ni Amérique ni Russie jamana tɛ o tɛ maa bolo i m'a ye dɛ est-ce que an daan kɛ faransi ka ala ka ci ala ka ci
i ayi ala ka ci ayiwa o to yen Rafale bɛ faransi bolo F16 bɛ ala avion dɔ bɛ France bolo u b'a fɔ ma mirage han mirage o man ɲi dɛ wa albatros bɛ se nin bɛɛ la albatros ee e t'anw dɔn albatros ka farin o ka farin ahan sɛbɛnnikɛla ko Haali. a ko albatros a ko n'i y'o ta k'o lajɛ o ye avion ye min n'a ma bon nka a tiɲɛni kɛ nɔ i i tɛ se ka i i tɛ se ka ala deli k'a fɔ ko i k'a y'i ɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko ale de ka teli a taatɔ bi tasuma fɔɔnɔ mm. a natɔ bi tasuma fɔɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye avion dɔ wɛrɛ bɛ yen u ko min ma hélicoptère de manœuvre MI8 mm-hmm. mm. sɛbɛnnikɛla ko mm. o MI8 n'i y'o ta k'o lajɛ mm-hmm. kɛlɛkɛcɛ camanba de de bi don o kɔnɔ mm-hmm. marifa dabulujan de yɛlɛnen b'o sanfɛ u ko min ma tireur d'élite a bɛ se k'i to i bɛ to sanfɛ ka fɛn tire kilo kɛmɛ kilo kɛmɛ ni bi duuru.
e boy sniper u b'a fɔ min ma ko sniper o de bɛ yɛlɛ ale sanfɛ mm, mm. minnu bɛ a cɛ kɛmɛ jɔjɔlen u bɛ maa kelen dɔrɔn zuma a cɛmancɛ la dɔrɔn k'o ta ka bɔ a k'a da la cas
sɛbɛnnikɛla ko a ko o dɔrɔn tɛ fɛn min ye doni ye mm. kisɛ karitɔn mm. kisɛ kɛsu mm. a bɛ kɛ k'a fa dewu balo bɛ don a kɔnɔ ani kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka don a kɔnɔ mm-hmm. k'i pan yɔrɔ ni yɔrɔ ka t'i cun ka mm-hmm. tila k'i pan tuguni ka t'i cun mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko nin avion suguya saba ninnu de kile dira asimi goyita fɛ min dira a ka ca den mugan ni kɔ ye asimi goyita ye min kile di a kile ditɔ fɛn min ye jamana kɔnɔ armée ka ɲɛmaaba min bɛ n'o ye chef d'état major général ye o kun bɛ nka chef d'état major min ni kile taara ka d'o ma kɛrɛnkɛrɛnyana o ye min bɛ sanokulunkow kunna u k'o de ma chef d'état major armée de l'air général de brigade Alu Bɔyi Jara. Alu Bɔyi Jara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale ko a nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ sabula nin min dira ale ma depuis Mali kɛra Mali ye nin ma di chef d'Etat major ma armée de l'air tɔgɔ la ni ale tɛ bɛɛ n'i tile bɛɛ n'i tile Alu Bɔyi Jara a Kɔnɛ de Jara l'enfant de Donegebugu Bɛlɛdugu Kolokani près de Basabugu Alu Bɔyi Jara général de brigade

sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ irisiw ka anbasadɛrɛ n'o ye igɔri goromiko mm. ka taa fara fɛn min ye arime cɛŋana cɛŋanaw mm-hmm. nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan mm-hmm. premier minisiri tun bɛ mm. n'o ye dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga ye mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko sogɛli kun nisɔn ka di kosɛbɛ sabula a yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ fɛn minnu kama ani fɛn minnu laɲinina guvɛrɛnɛma fɛ u bɛ ka sabati a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye ɲinan 20 janvier a jara a ko dugu jɛlen An. n'o bɛnna juma ma An. fɛn min ye sɔrɔdasiw ka defile bannen Ahan. sɛfa wari miliyari wɔɔrɔ o sɛki Asimi Goyita y'o ta k'a di sɔrɔdasi musow ma minnu cɛ tora kɛlɛyɔrɔ la ani minnu bɛ yen n'olu joginna k'u sigi u sen tigɛ kɔnɔ Ɔhɔ. sɛbɛnnikɛla ko miliyari wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ duuru a y'o de da tabali kan c'est comme ça a bɛ kɛ ten ɛ kɔngɔtɔ tɛ kɛlɛ kɛ o naam Non a bɛ kɛ tan di sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi mali arime nisɔn ka di kosɛbɛ sabula u y'u bolo mɔɔnɔbɔ fɛn o fɛn nɔfɛ k'u bɛ nin fɛ su fɛ ni dugu jɛra asimi goyita ani kolonɛli sajo kamara u b'o d' u ma a ko fɛn min ye kɛlɛ ye sa fɛn min ye wulikajɔ o de bɛna daminɛ min kɛra n'an y'o sen sɔrɔ sɔrɔdasiw ko an kan'o jate a ko kɛlɛ kura min bɛna wuli u fɛ k'an k'o de jate don go don sa bamananji kɔni bo kɛnɛ ni joli kɛnɛ ni sɛmɛ kɛnɛ u b'o de sarada
Naam. Kunnafoni filɛ nin ye. Kuma ɲɛ.
An ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ ɲɛdankura.
Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamako kafo jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Yarima ko yi. Jɔn Sedu.
Aha. Ni maa min ko i t'i ɲɛ sɛmɛ yeli kɔ. Ɔhɔ. Fɛn saba bɛ yen n'o tiɲɛ. Mun? Jɔn Sedu i k'a dɔn ayiwa min ye bu ye i b'o pɛrɛn. Kelen. I bɛ pasa tigɛ. Fila. N'i ka kolo kari. Saba. Jɔn Sedu bɛ n bolo kari k'a don A don. ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Azalaï Express O don. maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Harber Maïga Harber. tiɲɛjala fɔli n baarakɛɲɔgɔn ye Ɔhɔ. a bɛ kɛ sababu ye Jɔn Sedu k'a dɔn ayiwa ɲɛ taa ka sabati Tiɲɛ. a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye an ka ɲɔgɔnye Un. jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko CMC Se. Conseil malien de trans de Chargeur. Conseil malien de chargeur O don. Jɔni Sedu Ɔhɔ. i k'a dɔn u ka ɲɔgɔnye kun bɛ sen na Un. minisiri min n'ale b'u ka ɲɛtaa ko fɔ Ɔhɔ. a kun bɛ kɛnɛ kan Tiɲɛ. aa Jɔni Sedu i k'a dɔn min ye Madina ye Madina. a ye tiɲɛjala bɔ k'a da chargeurs ye Brr. Jɔni Sedu i k'a dɔn kuma min ni wulibali don Kɛlɛ Madina. a k'u ma Ɔhɔ. san mugan ani naani naani conseil malien de chargeur a bɛ sen kan jɔnni sedu i k'a dɔn ɲɛtaa ma sabati ayi dabali ma tigɛ u fɛ ayi fɛɛrɛ ma tigɛ o tuma waati dɔ sera sa mm. maa kura minnu kɔni dalen filɛ ale danganiya ne don n'a ye wa n b'o fɔ madina dɛ maa kura minnu dalen filɛ mm. nin bɛɛ ye baana de ninnu mago tɛ wari la conseil malien de chargeur a bɛ ɲɛ awɔ jɔnni y'ale perezidan ye ba ɛɛ ɛɛ sila jɔnni ba sila
ba ba sila ɛɛ ɛ n ko sila jamu ye sila i ko hali bi i bɛ mun ɲininkali kɛ sila don Bakore dɔgɔnin tɛ yan o de ye perezan ye. ɔ ɔ ɔ min ah! taara ka sigi a la kɔsa in na. Ah, awɔ awɔ awɔ Bakisima Sila. Bakisima tɛ yan Bakisima an b'a fɔ a ma de ko ba. ba ɔɔ Bakisima Bakisima Sila. voilà i b'a dɔn jamana in waritigi bɛɛ b'a kɔnɔ Petit Barou eh, eh, solomani fofanaw fofanaw eh. jean jean jean dako dako ninnu bɛɛ bɛ conseil kura in kɔnɔ a y'a dɔn ko n'o dabali bɛ ɲɛ. jean dako ye waritigiya.
Là, il est là. Moi, je le connais pas. Tu peux pas le connaître. I tɛ se k'ale dɔn. Ah. Parce que ale tɛ journaliste ko la. Josi Sedu. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko wuli ka jɔ min ye nin ye a siɲɛ tan ni sabanan ye jɔn sodi k'a dɔn ɲɔgɔnye de kun bɛ sen na i k'a dɔn kuma min ni jama dafara wuli kajɔ bolo kan ɲɔni sodi k'a dɔn minisiri ye min ɲini a ko san mugan ani naani i k'a dɔn ɲɛtaama sabati dabali matigɛ conseil malien des chargeurs fɛ a kɛra ɲɛmaa fɛn o fɛn fɛ ka kɔrɔ ɲɔni sodi k'a dɔn u ma se ka ko dilan o tuma i k'a dɔn foroba ca de don a b'o fɔ fo ɲɛ ka dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ foroba wari de bɛ don cakɛda in na f'o fana ɲɛ ka dɔn ɲɔni sodi k'a dɔn baara o baara bɛ k'u fɛ i k'a dɔn jate de bɛ bɔ ɲɛdɔnw ani ɲɛfɔli ka kan ka kɛ Madina min ye madamu danbɛlɛ Madina sisɔgɔ ye Sisɔgɔ. a y'a jira k'a fɔ n'o bɛ ko min na Ɔhɔ. o tuma an ka kangari da ɲɔgɔn ye kabini baara ma taa yɔrɔ jan ale kɔni danganiyanen don n'a ye baara dira maa kura minnu ma Ɔhɔ. jɔni sodi k'a dɔn awa san mugan ni naani tɛmɛnen in na Ɔhɔ. u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la nin ka nɔ bɔ sa Tiɲɛ. sabula mali mago bɛ ko kura caman de la a ko sariya Ɔhɔ. ani jamana kɛlen bɛ ka bɛnkan minnu fɔ Fɔ. olu bɛɛ lajɛlen tilenni o ye wajibi ye Tiɲɛ. o tuma Ɔhɔ. n'a ma ɲɛ k'a fɔ CMC i k'a dɔn u bolo donna baara la Ɔhɔ. yɔni sodi k'a dɔn hakaja u k'u janto kuma fɔlenw na u k'u janto jɔ ko a la jamana bɛnnen don bɛnkan minnu na Tiɲɛ. a ko mali gouvernement Ɔhɔ. fɛn o fɛn n'o se b'a ye ninnu ka se k'u ka baara kɛ k'a dafa Awɔ. ninnu ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ waasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ tɔnɔ sɔrɔ Tiɲɛ. a ko i k'a dɔn gouvernement b'o kɛ Haa. o fana m'i bɔ a la Ɔhɔ. yɔni sodi k'a dɔn n'u ma ɲɛ ko o ko kɛli kɔ u k'a jate bɔ ka sɛbɛn k'a bɛɛ lajɛlen la min ɲɛ bɛ se ka dɔn a ko conseil malien des chargeurs jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔ a fanga ka bon kosɛbɛ minɛn donini ka na minɛn donini ka bɔ taa ka segin ani taama u sigilen don damanda damanda de kunna ale dun dalen don a la k'a fɔ jamana mago b'o de la bi mali den o den bɛ yen i bɛ diɲɛ baara o baara la min ye gouvernement ye a mago b'i la janko conseil malien des chargeurs Tiɲɛ. o tuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a b'a f'u ye sa bɛɛ k'i cɛsiri Ɔhɔ. kalifa min kɛlen d'u ma a bɛ se ka kɛ nafa ye cogo min na Tabarikala. nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azalaï Express kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ni maa min bɛ npogotigi barakurunba jansa ni fini ye Ah. i b'a jala d'a kan O ye tiɲɛ ye. ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma 26 mars Fasiriba n'o ye Bukari Sangare ye Jahadido nin y'a ka sɛbɛn ye Bukari Sangare ko a ko wulikajɔ ani jija ni cɛsiri parti politique kura sigira i tulo majɔ parti malien du travail et de la refondation u k'o de ma PMTR. Fasiriba ko a ko fɛn min ye janvier kalo tile mugan ni kelen tɛmɛnen maison de la presse la parti in kɔni a kuma taara da jamanadenw tulo kan a militantw a sympathisantw fɛn min kɔni ye kunnafonidilaw ye u welela fɛn min ye parti in ye ni k'a jira u la i tulo majɔ maa min bɛ yen n'o ye wulikajɔ ani jija ni cɛsiri kɛ ka parti kura in sigi o de tɔgɔ de Moulay Ahmed Boubacar Moulay Ahmed Boubacar a ko fɛn min ye parti in ye nin bɛna Mali de baara ka Mali jɔ a sen kan kɛlɛw naamu gɛlɛya la hawla wala n jigi de tigɛra o ha ɛ min kun ye IBK ka ministre o wa o de don a cɛ jɛman yan oui ministre des transports min taara tɛrɛn kunkolo tɛrɛn photo ta o tɛmɛna sa aa e fɛnɛ mais non mais ninnu b'an faa o kun ye campagne de politique de kun y'o ye et alors O tɛmɛna se tɛ o politigi siratisi de tun y'o ye
mɛ bɛ min ye mulabubakarara a ko mali kura de bɛ dila mali bɛ jɔ a se ka mali bɛ wuli k'a jɔ kɛlɛ seli mɛ o la y'a lap an y'ale ye o n ko de taara afirisi kap in kuma ka taa fo ta ni tɛnɛnkun ye ka na t kura caman den nana sini bɛɛ tw bɛ wuli hali sini Eh, o to sa e fana e tɛ ɲinɛ ko kɔ o de taara parti créer a kuma anw tora a la nam ee e tɛ ɲinɛ ko kɔ a fɔra ko an ka kɔrɔlenw bila an ka kuraw kɛ d'accord maintenant on veut avancer on veut avancer o nam ee ala sɛbɛnnikɛla ko nam PMTR parti malien naamu gɛlɛya bani ayiwa naamu. parti malien Ahan. du travail et de la refondation Ahan. n'i k'a mɛn refondation Ah. o de ye mali kurama yɔrɔ ye Ahan. mali ka lakuraya Ahan. taabolo kɔrɔw ka bila Ahan. taabolo kuraw ka na sɛbɛnnikɛla ko a ko a bi tanuni kɛ ka ɲɛsin an ka jamana armée ma ka taasi bila kɛ 20 janvier min n'o kɛra ale y'o don yɛrɛ de sugandi o dugusɛjɛ fɛn min ye parti ye k'a yira jamanadenw na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée ye a b'u tanu sabula armée wulikajɔ ni jija ni cɛsiri min kɛ ka jamanadenw lakana nin san laban in na a ko a bɛ armée tanu o la n'o tɛ mali jamana kun binna a kun jiginna dingɛ kɔnɔ fɛn caman tiɲɛna nka kabi armée nana kaban jigiw sigira wulikajɔ ni baara min daminɛna o bɛna kɛ sababu ye mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen gɛlɛya min bɛ yen ni k'a fura sɔrɔ a ko olu u sigilen fɛn min ye u ko haminen jamana ko la u ye wuli ka jɔ kɛ u ye jamana situation lajɛ ka taa ka na ka taa ka segin u ko nin fura tɛ foyi ye fɔ maliden dɔw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jamana jɔliko ye ka baara daminɛ k'o de la olu ye parti kura sigi min n'o tɔgɔ ye pmtr walasa fɛn min ye jigiya kura ye ani taabolo kura ye o ka se ka di malidenw ma a ko nin parti ale de ye kusa ye partiw bɛɛ la n'a y'i diya a fɔ partiw bɛɛ la nagarenin a ko ale de bɛna wuli ka jɔ kɛ mali bɛ se ka jɔ cogo min na n'o ye mali taabolo kura ye o bɛ se ka sabati cogo min pmtr a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye a maaw ye malidenw don maa minnu jijalen don cɛsirilen don wa u ka hamina ye jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maliden cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen welelen bɛ u ka n'u sen don pati in na sabula pati in yɛrɛ ko u bɛ ticɔn a se ko i ta u b'o sut o tɛ jagoya ye de
olu tɛ jɔn dɛmɛ aa ee n se pa gosi
tranzsi
mali ka di e yecɔn ka di an bɛ tcɔn dɛmɛ a ye fana tɛ fɛ ko an kɔrɔ a tɔgɔ

ninnu b'an filɛ min ye on n'oublie pas dans ce pays o to yen sa, ka taa ni nkalon ee Ala c'est nouveau ayiwa namu, on t'a dit Mali nouveau, Mali nouveau sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ journaliste ye Mulayi Ahmed Bubakar ɲininka yala nin parti a bɛna mun ni mun de kɛ est ce que nin ko in ma cun a ko parti ko in bi la ko tɛ sabula wulikajɔ ani tɔn caman de farala ɲɔgɔn kan minnu ye jɛ ani baara caman kɛ walasa fɛn min ye parti ye a bɛ hakili bɛ se ka sigi a ko n'i y'a ta ka lajɛ parti malien du travail et de la refondation a ko cɛ ŋanaw muso ŋanaw olu de miirila ko in na jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na u bɛn'o baara kɛ a ko n'i y'a ta ka lajɛ gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ jamana kɔnɔ a bila ten yaalala ka taa fan bɛɛ lajɛ ka maliden bɛɛ ka gɛlɛya lajɛ wa fɛn min ye cɛbɔw ye ani wulikajɔ u bɛn'o kɛ kalafili nataw u bɛ min ɲini o ye jamanadenw ka don parti in na u ka dannaya d'a kan an tɛ ne b'a la kaban an tɛ an tɛ ni parti ɲɛmaa ale de ye ka taa nkalon tigɛ ne b'a la ne bɛ don ka nkalon tigɛ anw ye k'an ka tila ka tugu i kɔ kana an ka parti saboter dɛ kana kana an ka ko tiɲɛ an bolo dɛ ne b'a la PMTR eh Allah ça fait pitié tɔnden bɛɛ maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ Mali ka ɲɛ bɛɛ welelen don n k'i tɔgɔ sɛbɛn yan eh a banna koyi ne y'a f'i ye ko ne ye Babugunin de ye Jɔn Sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don O don. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve O don. Jɔn Sedu maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Umaru Kanute Kanute. Bariw kolondigi ko Ɔhɔ. a ko politiki maa bɛɛ lajɛlen donnen don jamana in kɔnɔ Ɔhɔ. Jɔni sedu k'a dɔn kununko kana bila bi la min ye min kɛ min ye min fɔ jɔni sedu k'a dɔn maliden tɛ ɲinɛko ye an da denen bɛ ka bɛɛ lajɛlen filɛ politigi maa kelen bɛ yen jɔni sedu k'a dɔn min man'i diya o fɔ a ma a ta y'a ka nafolo ye jɔni sedu k'a dɔn a ma deli ka don jamana gouvernement na a ma deli ka foroba baara kɛ jɔni sedu a ko n ka jamana sɛbɛnnikɛla ko o bɛ dɔ fɛ dama dɔ fɛ o de ye alu bubakari jalo a ko min ye alu bubakari jalo sinaw u sirannen bɛ u ja tigɛlen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten ni alu bubakari jalo kumana siɲɛ kelen jɔni sedu k'a dɔn dugusɛjɛ bɛɛ u bɛ bɔ ka kuma lankolon ani kuma bana min ne sarada fa bɛɛ lajɛlen la n m'a ye n m'a mɛn o damanda damanda a ko maa min ko n bɛ n faso fɛ jɔni sedu k'a dɔn kuma in dama tɛ n'i k'i bɛ ala fɛ i b'a jira A ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔni sedu k'a dɔn politigi maa kelen min bɛ yen bi mali kɔnɔ n'a tɔgɔ tiɲɛnen tɛ n'a nɔɔninen tɛ o ye alu bubakari jalo ye baana don fɛntigi don jɔni sedu k'a dɔn a bɛ hinɛ hinɛ i k'a dɔn a y'o de ta ka jamana sɛgɛrɛ kabini bi la ko tɛ a ko yanni maa min k'a kɛ dunufɔ ni balafɔ ye jɔni sedu k'a dɔn e ye politigi kɛ i ye minisiriya kɛ i dun dɔnnen don i ye kɛwale minnu kɛ jamanadenw ɲinɛnen tɛ alu bubakari jalo koba o koba n'a ye jamana in sɔrɔ i k'a dɔn a b'a hakilila bɔ kabi vingt janvier ani san yɛlɛma in na mm. a ye kuma minnu da k'a sarada jɔni sedu tɛ kuma foyi y'a kɔnɔ min ye gɛlɛya kuma ye eh? walima min ye tigilimali kuma ye a ko politigi maa tɛ jamana in kɔnɔ min b'a fɔ ko n ga la eh. n'a ma gɔri don asimi goyita la a b'a don transisiɔn na a ko i t'o mɛn alu da alu ka kuma mm. jamana ka bɔ nɔgɔ la mm-hmm. jamana ɲɛtaa ka sabati fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ jumɛn in bɛ tigɛ waasa jamana bɛ nafolo sɔrɔ walima an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ mm. jɔni sedu n'i ma ɲɛ ɲuman fɔli kɔ i ka kɛ ɲuman kɛbaa ye ah. a ko miliyɔn bi duuru sefa sɛbɛnnikɛla ko mm. a delila k'o ta k'o tila mm. min ye sɔrɔdasi musow ye ayiwa minnu cɛ fatura kɛlɛbɔyɔrɔ la jɔni sedu o ye dɔɔnin ye min bɛ kɛ dibidibi la ani min bɛ ta ka taa di maa wɛrɛ ma o n'o tɛ kelen ye jɔni sedu ko an bɛ don min na ko bi fura ka nafolo ta k'a di balo k'a ta k'a di minnu mago b'a la jɔni sedu k'a dɔn a fɔ alu bubakari jalo sɛbɛnnikɛla ko n'ale kɔni kumana ka ban i k'a dɔn min ye juguw ye olu bɛ sin ka farati ten u bɛ sin ka ŋanaŋana ka wuli u b'o kuma min kɛ dɛ o de bɛ dɔ fara alu bubakari jalo yɛrɛ ka fanga kan a n'a kanubaw kan
alu jugu wa awɔ u bɛ ɲini ka caya pati kɔnɔ n'a ɲiw ye dɛ toi tu fais partie non non je connais

je t'en prie. Mais je peux te citer les noms. S'il te plaît, mon ami.
Je n'en ai pas besoin. Ah. Ni mun ye sɛbɛn ye. Ah. An ye min zalo ka bɔ la prévu kɔnɔ a ka bi bɔli la. Eh. I bolo don. N b'o kɛ. Ɛɛ e ɲinɛna Bamakɔ kuraba o. Ka n'i kuma cogo dɔn. Ee ayiwa bisimila. Maa fafɛn maa mɛn maa bara kɔrɔ. I jaabi gɛlɛya la. O tuma i yɛrɛ fa. Ee naam. Daba Tunkara ne min tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ye mun fɔ ko nin ye kabako belebeleba ye min kɛra bamakɔ kunun ko i tɛ se ka da la fɛn min ye bamakɔ camp 1 kɔnɔna na fɛn min ye maafala kule bandibaw kirimli kule kule cɛ saba olu filɛ ka bɔ kasobon yɛrɛ da fɛ ni ka taa n'u sen fila ye camp 1 na o bɛ kɛ cogo di
O bɛ se ka kɛ cogo di o de kɛra dɛ c'est fait naam sɛbɛnnikɛla ko a ko kunun ko kunnafoni yɛrɛ de cɛrunna sabula fɛn min ye lakanabaaw ye n'i y'a mɛn message radio o de ye ka ci bila lakanabaa bɛɛ ma bamakɔ a fanda naani bɛɛ mali kɔrɔn n'a tilebin bani ni baba ni maa o maa ye ni maa ninnu ye u bolila ka bɔ camp 1 na kasobonba la kasobon la a ye tɛgɛ da u kan a ka na n'u ye joona wa finitigiw de don Mm. Sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bakɔ jikɔrɔni mm-hmm. polisiso min bɛ yen n'o ye 15e arrondissement kɔrɔ ye mm-hmm. olu komisɛri mm. o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye a komisɛri ye mm-hmm. a n'a ka cɛdenw ka t'u tɛgɛ da ni maa ninnu kan ŋami maa minnu ni maafala kulew don sɛbɛnnikɛla ko u minɛlen i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ finitigiw don a man ka polisiw k'u mara o yɔrɔnin bɛɛ u taara ka t'u di kiri tigilamaw ma kiri tigilamaw ye manda da u kan k'a f'u ka taa kaso la n'u bɛ taa kaso la finitigi ka kaso de bɛ yen u tɛ taa bamakɔ kura sabula kasobon dɔ de dilannen bɛ camp 1 kɔnɔ min n'a bɛ gendarmew ka bolo kan finitigi min n'i minɛna kojugu la yanni i ka kiri cɛ i bɛ taa lamara yen Sɛbɛnnikɛla ko naamu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ un maa minnu minɛna un a ko prison min bɛ yen u ko min ma hautement sécurisé anhan prison min don ale de lakanalen bɛ fo ka taa to ten unhun ni maa fila in n'o ye sɔrɔdasi ye un a ko o dɔ fɔlɔ o tɔgɔ de ye Purumube un Mungoro un dɔ in o ye Kuse Duba Mungoro ye unhun o tuma fɛn min ye tɛgɛ dar'olu kan unhun ka taa n'olu ye camp 1 na unhun Sɛbɛnnikɛla ko naamu a ko maa wɛrɛ bɛ yen min minɛn'u nɔfɛ unhun nk'olu taara bila kasobon wɛrɛ la sabula olu tɛ sɔrɔdasi ye un

u taara u taara la hawla wala quwwata illa billah u ye wo de bɔ kogo la u ye wo bɔ kogo la sɛbɛnnikɛla ko a ko kuyɛri min bɛ di u ma ani fɛn min ye u bololafɛnw ye bolola nɛgɛ u y'o de kɛ ka si ka kogo garate ka sima garate fo ka wo bɔ a la aa o ye siyɛnni da ye bandiw tɛ yan

sɛbɛnnikɛla ko Haali. a ko fɛn min ye gendarme ye o yɔrɔnin bɛɛ Mhm. u ye file fiyɛ Mm. file fiyɛlen Mm. u kɔni nana ka na fan bɛɛ lajɛlen de minɛ ka Ee, mɔmɔli kɛ u taara. o y'a sɔrɔ maa minnu bɔra su dugutila Ah. sɔgɔmada b'olu sɔrɔ Ee, yan u taara. sɛbɛnnikɛla ko k'u ɲini Mhm. k'u mɔmɔ ka dɛsɛ Mhm. sɛbɛnnikɛla ko tɛgɛ ma da u kan Mhm. gendarmew kɔni u labanna sa Mhm. fɛn min ye kunnafoni ye k'a cɛru kanabaa tɔw ma Mhm. ni jɛ fila Mhm. ni polisiw ni eh, finitigiw don Mhm. o tuma ni maa o maa y'u ye i k'u minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lakanabaa fɛn fɛn m'u ye i ka na n'u ye bamakɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye komini sabanan o tiribinali o de kɛlen bɛ ka mandat de dépôt da u kan yanni u kirili cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa caman ye zandaramuw kɔni jalaki sabula u kun dira zandaramu de ma u porokotora zandaramu bolo n'u ma ye ɲangini min bɛ ɲɛmayaso fɛ o ka kan ka da maa minnu kan nin ko in na o laban bɛ da u kan sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Zandaramɛri la camp un kɔnɔ maa dɔw bɛ minnu ka boli sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la san deux mille quinze fɛn min ye prizoniye ye n'o ye kasoladen maa kɔnɔntɔn ye olu y'u porokotora camp un kelen in na zandaramu la halisa olu bi taa sɛbɛnnikɛla ko o maa kɔnɔntɔn min taara maa naani kun b'a la minnu n'olu ye kojugukɛla baw ye i b'a fɔ ni zeni dɔw bɛ cogo min na olu ye kɔsɔkɔsɔ digi a ko cɛ fila min bolilen filɛ olu de taara faya kɔnɔna na ka taa ba maa dɔ ma tiɛnfala kilo bi saba o b'o ni bamakɔ cɛ ni k'o nikɛnɛ karaba forɛ kɔnɔna na k'a bolola nafolo bɛɛ lajɛlen daraki ka taa zanwuye kalo tile tan ni saba i kɔrɔ fɛn min ye komisɛri ye n'o ye jikɔrɔnin para komisɛri ye kuse mbayi muse mbayi ale de ye tɛgɛ da u kan ka t'u di camp un ma wa porokotolen filɛ nin ye camp un na o tuma ɲinini de dabɔlen bɛ tɛgɛ bɛ se ka da nin kojugu kɛ u tɛ taa yɔrɔ jan kunnafoni filɛ nin ye an ye min sɔrɔ ka bɔ Indicateur du Renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la jenerali seyidu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Focus o don jenerali seyidu i k'a dɔn ST jara nin y'a ka fasiri ye a ko di a ko wulikajɔ ni jateminɛ jenerali seyidu i k'a dɔn jamana fan bɛɛ lajɛlen ye ko ye maliden de tɛ jateminɛba kɛ n'o tɛ jenerali seyidu i k'a dɔn n'i y'an ka fanfɛbolo in ta farafinna mali ɲɔgɔnna t'a la bi i k'a dɔn sanni feere walima sɔngɔ kɛcogo la munna jenerali seyidu i k'a dɔn maa t'i yɛrɛ tanu a ko nin da ninnu ani nin kuma ninnu fɔbaa mm. o de ye jateminɛba ye jateminɛ min n'a kɛra cabinet Bloom Consulting seyidu i k'a dɔn olu de ye kunnafoni jɛnsɛn u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ mm. ka jateminɛ kɛ jenerali seyidu i k'a dɔn kɛnɛba kan min ye forum économique mondial jateminɛw senfɛ i k'a dɔn laban nana sonsan mm. ni ka ɲɛfɔli kɛ min ye UEMOA jamanaw ye mm. jenerali seyidu i k'a dɔn mali de ye fɔlɔ ye CEDEAO jamana mali ye filanan ye mm. jenerali seyidu i k'a dɔn jamana min n'a yelen don bi ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan ni bɛɛ lajɛlen sɔnnen don jamana min ɲɛ jenerali seyidu i k'a dɔn sɔngɔko ani minɛnw donni ani minɛnw feereli la diɲɛ gɛlɛya bilama jenerali seyidu i k'a dɔn jamana dɔw bɛ yen a denw ye kulekan bɔ a ko nka n'i ye mali ta k'a lajɛ Seyidu b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye an ka minɛnw ye minɛn minnu bɛ don yan gofɛrɛnaman kɛlen bɛ ka seba belebele de ta k'a d'a kan min b'a to jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ n ko n'a ta bɛɛ jenerali seyidu i k'a dɔn gɛlɛya in i k'a dɔn a bɛ fan bɛɛ fɛ cɛŋana min ani a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la a n'a ka minisiri o de ye bukadari dunbuya kamalenkɔrɔ ko ale ye directeur général du commerce de la concurrence i k'a dɔn ale ka wulikajɔ ni cɛsiri ani jateminɛ jɔnni sedu k'a dɔn a ka bon cogo o cogo ni b'a la cogo o cogo jɔnni sedu k'a dɔn a bɛ jamana baara kɛ o cogo kelen de la a ko n'i ko ta k'u lajɛ jɔnni sedu k'a dɔn su fara tile kan ni ka dɔdɔlima kɛ ka wulikajɔ kɛ ka jateminɛ kɛ mm. ni minɛn ni nin minɛn in jamanadenw de bɛ nin fɛ kosɛbɛ jɔnni sedu k'a dɔn jɔn minnu bɛna n'a ye mm. i k'a dɔn u bɛ dɛmɛ dɛmɛcogo jumɛn in na waasa minɛn in sɔngɔ bɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ a ko DGCC jɔnni sedu k'a dɔn u ka wulikajɔ ni jateminɛ a ko gouvernement sɔnna a ma min ye bloom consulting olu yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ caman de y'a ye u ye farafinna jamana in bɛɛ lajɛlen lajɛ minɛn ni minɛn minnu bɛ feere jamanadenw b'a sɔrɔ sɔrɔ cogo min na mali ta de ka ɲi n'a bɛɛ lajɛlen ta ye i k'a dɔn olu de y'o sɛbɛn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔnni sedu k'a dɔn ayiwa an bɛ don min na ko bi diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don a ko tulu min filɛ nin ye mm. a bɛ feere faransekaw fɛ yen mm. kɛmɛ seegin a litiri kelen nka anw fɛ yan kɛmɛ naani a t'o bɔ wala a t'o bɔ dɛ walayi bɔn e bɛ ko min fɔ kɛmɛ naani ta in o ye tubabu tulu de ye quoi a bɛ fɔ o de ma huile enrichie bɔn bɔn faransi kɛmɛ seegin yan kɛmɛ naani ɛ furufuru jiran tulunin kɛmɛ seegin faransi wala la hawla wala quwwata min ye bloom consulting a ko jɔnka la tɛgɛrɛ kan ka fɔ directeur général min ye a bukadari dumbuya belebele a n'a ka cɛdenw jɔnni sedu k'a dɔn su man di tile man di u bɛ dɔdɔlima de la u bɛ wulikajɔ de la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u nana hakilila kura sigi jamana kɔnɔ suyani ni kɛrɛfɛ dɛn bɛ se ka dabila cogo min o de u k'o de ma ko trade portal jɔnni sedu k'a dɔn ka laban ka guichet unique sigi min ye ayiwa API ye jɔnni sedu k'a dɔn laban nan'o fana sigi nin bɛɛ lajɛlen ye kalanbulon de ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ye jɔnni sedu min bɛ se k'a to minɛn donni ni minɛn bɔli a ka dɔn yɔrɔ kelen n'a fɔra gawusu tulu donna jɔnni sedu k'a dɔn i b'i to bamakɔ i sigilen ka sin k'a dɔn nin donna nin yɔrɔ in na Ha bda a a kunkolo ka h aaa a kunkolo ka nka a fɛ bɔ ma nɔgɔ dɛ a tiɲɛ a fɛ bɔ ma nɔgɔ bon a ti ye terifila a ti ko ko ilitlima mun dɛ i t'ale y'i ɲɛ yɛrɛ taa y'i ɲɛ e mɛ baarakɛla don dɛ
n'a ka bonya in filɛ ni e tugu e bilara kɔ k'i ka yalala bamakɔ a nɔfɛ i bɛ segin k'i sigi da da da da da da ne n'a delila ka mission kɛ kayi o o don modibo keyita de ye DNCC directeur ye abdel karim konatɛ empé ministre du commerce ministre du commerce u ye ne ni nin da ɲɔgɔn kan k'an ka don sugu kɔnɔ ne in sigi k'a taatɔ to karamɔgɔ ka kɔn wili kɔ n t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye a kɛra an ka konakiri taa ye konakiri président a tɔgɔ ye di de kolonɛli Mamadi Dunbuya sɔrɔsi Mahamadu rasulullahi ee ala e ala ye den ko force spéciale an taara Ginekaw ka poro dayɛlɛ la yɔrɔ min dira mali ma o yɔrɔ min da Kidal Jɔni Sodi k'a dɔn o dayɛlɛ ni fo kilomɛtiri duuru kilomɛtiri duuru sɔsi i t'o la dɔrɔn a hakili jiginna k'a fɔ sira kura dɔ bara ka bɔ a ko a b'o de lajɛ dɔndɔɔni dɔndɔɔni an ye kilomɛtiri duuru taama an teri directeur général ni ministre dɔ bɛ yen an sera k'an sigi ten nka n'an sɔrɔ yan ma tɛna tun' la mande
mande laban ye ta bɔ

Fɔlɔ kari ka don Ka don. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Kana bila. maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ye ko Yusufu Kamara Yusu Koni. Yusu ko Ɔhɔ. a ko n ka musoko ɲɛnabɔra a tɔ ye wariko ye e ma fɛn kɛ fɔlɔ A ma daminɛ. Banque malienne de solidarité BMS. i k'a dɔn Mali jigi jigi banque Ɔhɔ. farafinna banque Ba baliba. i k'a dɔn ayiwa dankɔrɔba ka wulikajɔ ni cɛsiri Jɔni Sodi fo i k'a dɔn ayiwa ko kura de k'a fɔ banque ko la Han? banque directeur kura min nana n'a bɛ waatinin bɔ jɔni a ye kuma in fɔ min ye lafiya koyita ye a ye kuma in fɔ a n'a jɛɲɔgɔnw u y'a kɛwaleya jɔni sodi k'a dɔn ayiwa banque malien de la solidarité BMS a ko a bilama ɲɛda kura hakilina kura ɲɛtaa kura Jɔni Sodi k'a dɔn o tɛ kɛ dabali kɔ a tɛ kɛ fɛɛrɛ kɔ Tiɲɛ. a ko a bɛ ne ka san kelen bɔ lafiya koyita Jɔni Sodi k'a dɔn ale de welela ka bila BMS SA kunna Awɔ. tuma min n'a nana Ɔhɔ. a nana kɛnɛ furan k'i sigi ka jateminɛ kɛ Ɔhɔ. banki mun dun kɛlen bɛ k'a ɲɔngiri Ɔhɔ. banki dabali jumɛn ni dabali jumɛn in b'a jɛ Ɔhɔ. min ye BMS ye fɛɛrɛ kura jumɛn in ka kan ka tigɛ min b'a to Ɔhɔ. i k'a dɔn banki ka wuli ka jɔ a n'a ka dabali bɛ sɔn ka ɲɛ cogo min na Tiɲɛ journaliste Sedu tuma min n'a nan'i tɛgɛ da baara kan aa a nana a ye k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ minnu kɔni kɛra sababu ye ayiwa BMS SA yɛrɛ de ye ni ka a ka ko caman segin kɔfɛ ka sababu kɛ mun ye sariya ani kiiri minnu taara ka banki sɛgɛrɛ i n'a fɔ ayiwa SICG journaliste Sedu k'a dɔn ka taa se gɛlɛya wɛrɛ minnu n'o fana nana boloda CEDEAO ni UEMOA ka gɛlɛya journaliste Sedu nin damadɔ damadɔ nana da ɲɔgɔn kan aa tuma min n'a ko a b'i kunkolo bɔ ayiwa dingɛ kɔnɔ journaliste Sedu i k'a dɔn Ikɛrɛni ni ayiwa Irisi jamana gɛrɛ fana diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen nana a dɔn k'a fɔ u bɛ sen na gɛlɛya nka ninnu tɛ ko kura ye ko kɔrɔ don ni nata bɛ n'i kalannen don n'i bɛ banki ko ɲɛdɔn journaliste Sedu i k'a dɔn ninnu wɛn deli walima ka ko kura wɛrɛ bolo da min b'a to hakilinanw ani ɲɛtaa bɛ fara ɲɔgɔn kan a ye san kelen de d'a yɛrɛ ma san kelen jɔn sudi k'a dɔn n'i ye banki ye bi mm. i n'a dɔn k'a fɔ ko kura bolodalen don ah. sigikun gɛlɛn don ka miliyari bi saba de kɔnɔ mm-hmm. jɔn sudi k'a dɔn miliyari bi naani ani duuru o bɔra dingɛ kɔnɔ k'olu da kɛnɛ kan mm-hmm. kabini o kɔni kɛra mm. bɛɛ y'a dɔn k'a mm. fɔ hakilina kuraw ani dabali kuraw o nana da sen kan min ye banki akisiyɔnɛriw ye olu sɔrɔla ka kule ka bɔ sa lafiya mm. an k'an ka mun ni mun kɛ mm-hmm. mun ni mun kɛli jɔnsiri o b'a jira k'a fɔ baara bara ka ɲɛ mm-hmm. ɲɛtaaw ni dabali kuraw bara ka fara ɲɔgɔn kan hakilina kuraw sabatira mm-hmm. jɔnsiri a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye BMS SA ye a bilama banki tɔw bɛ fɔn fɔ kɛ jɔnsiri mm. k'a dɔn n'a ma tɛmɛ o kan a tɛ dɛsɛ u la mm. dɛmɛ jɔn sudi k'a dɔn awa juru donni jɔn sudi k'a dɔn ani ɲɛtaa kuraw ani hakilina kuraw jɔn sudi k'a dɔn porozɛba porozɛbaw de nana boloda minnu bɛɛ lajɛlen nana kɛ sababa ye a ko an bɛ don min na ko bi min ye banki ye sɔrɔ ni awa ɲɛtaa sabatira o tuma i k'a dɔn bolofara kura ka dilan Senegali dɔ ka dilan Togo jɔn sudi k'a dɔn Ɛsipaɲi jamana na i k'a dɔn dayɛlɛli ka kɛ hmm. lafiya kɔni i k'a dɔn a ti jɔ ko la koyi fɛn o fɛn n'o bɛna ni awa banki ɲɛtaa ye n'o ye BMS SA ye jɔn sudi k'a dɔn a y'o dabali tigɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bi banba hmm. baarakɛlaw de kan hmm. ani minnu jɛlen don a tilala ka weele bila jɔn sudi k'a dɔn maa wɛrɛ ma minnu ye dɔnnikɛla ye minnu delila ka baara kɛ banki in kɔnɔ i k'a dɔn a miiri ni awa hakilinaw bɛ min na ɲɛtaa la olu ka se k'a dɛmɛ waasa baara in ka kɛ hmm. a ko n'i ye BMS ta k'a lajɛ bi jɔni sodi i bi d'a la k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ hmm. i k'a dɔn banki don hmm. banki ŋana fɛn o fɛn bi jamana in kɔnɔ i k'a dɔn BMS a fara olu kan nin kun ye sɛbɛn ye yusufu kamara ka fasiri don an ye min bɔ lɛndepandan kɔnɔ a ka bi bɔli la Daga dun ka ɲɔkɛnɛ to dunda ka di siga to la kɔ b'a la n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Zenith Bale fasiriba n'o ye BM Dabo ye nin ye a ka sɛbɛn ye fasiri dabo ko Bakari Mamadu Dabo ko a ko an ka taa Sonatamu na Sonatamu na n'i y'a mɛn wo baden bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini o de daminɛlen bɛ sabula fɛn min ye Sonatamu dirɛkitɛri zenerali n'o ye isufu tarawele ye a ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ wari dɔ tununna sefa wari miliyɔn kɛmɛ fila wari in kɔni a ko a ka ɲini diyagoya minnu ni minnu bɛ yen n'a tununna u ni ɲɔgɔn cɛ u k'a bɔ joona k'a da tabali kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Sonatamu kɔnɔna man di bi sabula fɛn min ye bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ sigalen bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn de ɲɔgɔri su fara tile kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen tɛgɛ kɔni dara olu kan kaban sabula yuruguyurugu ni filamɛriw baara min n'a tun bɛ Sonatamu kɔnɔ wo nana ye directeur général n'o ye Isufu Tarawele ye a nana sɛgɛsɛgɛli ani kɔlɔsi bonya kɔlɔsi in nana bɔ fɛn dɔ kan sabula transporteur dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de ye sɛbɛn nadon ka plainte kɛ sanga ni waati minɛn bɛ tunun a bɛ ɲini a ɲɛ tɛ dɔn o tuma transporteur ko a tɛ ɲɛ min kɔ mm. anw de bɛ minɛn doni anw tɔgɔ de bɛ tiɲɛ mm. o tuma anw bɛ plainte don mm. ko yɛrɛ bɛ se ka ɲɛɲini cogo min na mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko ko dira kiiri tigilamaw ma mm-hmm. ankɛti nana daminɛ mm-hmm. ankɛti nana kɛ sababu ye k'a jira k'a fɔ fɛn min ye baarakɛlaw yɛrɛ dama ye dɛ jaa jɛjugu de labɛnnen b'u bolo u b'u dɛn ka filamɛri kɛ ni ka minɛn labɔ wo minnu fɛ sɛbɛnnikɛla ko wari mugu yɛrɛ o labɔli o fɛɛrɛ jugu fana tigɛlen b'u bolo directeur général ko tabarikala n bɛ nin de ɲini ɲini sabula n sɔmina nin na a mɛnna o tuma ani pembelenkuru de sigilen don a ka biro da la aa maa o maa n'i tɔgɔ dira a ma a b'a fɔ n tɛgɛ filɛ wari di wala n k'i kun ci a kuma Sonatamu man di bi a jo don dɛ Sonatamu man di sɛbɛnnikɛla ko minnu porokotora fɛn min ye polisiw ye u ye tɛgɛ k'olu kan karaw ka taa n'olu ye kaso la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ minnu kɔni sɔmina ko in na olu e k'olu ma ji kɛ koro la de u taara Guinée u taara su fɛ sɛbɛnnikɛla ko u ka yen bila dɛ a ko laginɛ ni mali cɛ a ma ɲɛ n'i ye kojugu kɛ mali la i bɛ taa laginɛ i bɛ minɛ dɛ i bɛ minɛ dɛ awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔ bɛ o ye magasinier ye o labɛnnen doniw sirilen bɛ k'a bɛ soli ka bɔ joona jaa polisiw jɔlen bɛ kare kun na karaw u y'o minɛ a mago sara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Ahan. fɛn min ye kayi ye Mm. dɔ bɛ yen o ye fɛn min ye kayi ye Ahan. o chef d'agence Ah. o kɔni lakanabaaw bɛ wuli waati min na Ah. kosɛbɛ o donna Sénégal ee a nin tɛ yɛlɛ koyi koyi ale taara Sénégal o la- jamana sow ahan o donna Sénégal Ahan. sɛbɛnnikɛla ko Naam. tɔgɔw bɛ ka fɔ Mhm. tɔgɔw bɛ ka fɔ Mhm. aa dɔ bɛ yen o siran kojugu o taara juru don a yɛrɛ kan de la K'a yɛrɛ fa. k'i yɛrɛ fa suicide la hawla wala a kuma ko ma nɔgɔya dɛ ne ko ah. u tɛ sonatamu di basoro ma ba, jani basoro jangana ayi a bɛ min bolo o bɛ ka eh, eh. a bɛ min bolo n k'o bɛ k'u kun ci de gouvernement mana dɛsɛ a ka cakɛda o cakɛda kɔrɔ ah, u ah. b'a di sonatamu kɔni a, a dilanba n'a a ko ɲɛba ah. o ye basoro de ye Et eh, a bɛ ka dilan sa, n kɔrɔkɛ Issouf Traoré, ah. il est en train de bien faire les choses. D'accord, ok. Zon bɛ ka minɛ nin ya. Qui est ton frère Mon grand frère. Qui? PDG de Sonatam, Issouf ah. Traoré. Il est de Kolokani aussi eh, eh, Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sonatam baarakɛlaw ye bɛɛ kɔnɔ mɔlen don mhm. yen kɔni ka kalan bi i b'a mm. fɔ ko tasuma papiye wo papiye mm. n'a bɔra directeur ka biro kɔnɔ mm. ni papiye kɔni jiginna courrier bɛ min bolo k'a bɛ na ni papiye ye i bɛ bɛɛ kɔnɔ mɔlen ye sabu u kɔnɔ ko papier bɛna da u ka tabali kan k'i ka taa Camp un na non mais c'est trop c'est trop de magouille trop de magouille han trop de magouille nam directeur kɔni ko a ko miliyɔn kɛmɛ fila min n'a tununa jamana ka wari a bɛ da ale tɛgɛ kelen kelen hali a tama a tɛ t'o la i kunna jɛlen i k'i yɛrɛ faa n'o tɛ hali n'i yɛrɛ faa a bɛ juru kani i su la il a raison kuma ɲɛna o kunnafoni filɛ nin ye Ahan. an ye min salo ka bɔ Zénith Balé kɔnɔ Ahan. a ka bi bɔli la jɔni sodi k'a dɔn bi ta an b'a ɲɔngiri yan
wa fm ma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe whatsapp kan i bɛ message ci an ma nin nimero in na 00223 70 23 56 37 wa fm aw ka radio